síceolaíochta agus beidh caint an-spéisiúil aici anocht ar an ábhar sin. So, gan a thuilleadh moille, iarrfaidh mé ar Ríonach labhairt linn. Ceapaim go bhfuil deacracht aici maidir leis an Zoom ach tá na sleamhnáin uilig ann agus beidh sibh in ann iad sin a fheiceáil. Ar aghaidh leat a Ríonach, mar sin. Okay, tabhair nóiméad dom an ruaig a chur ar an. saghas teicneolaíocht, okay so yeah, ní aithníonn Zoom m'aghaidh faoi láthair ach tar éis féachaint ar cé tá inár measc inniu tá áthas orm nach bhfeiceann sibh mé toisc go bhfuil mé an-néirbhíseach anois tar éis sibhse a fheiceáil. Tá súil agam go mbeidh go mbeidh an chéad leathuair an chloig eile fiúntach daoibh. Mar a dúras, yep, is ealaíontóir mé agus táim ag obair maidir le cúrsaí aeráide, em, bhuel, an chéad togra a rinne mé ná i 2011, em, insan tSualainn maidir le, em, ardú leibhéal na farraige. So, maidir le téama agus le, em, eh, rud éigin atáim ag díriú air, táim cineál gafa leis an cheist seo le deich mbliana anuas, ná breis is deich mbliana anuas, agus dar ndóigh tá an cheist ag éirí níos práinní agus níos práinní. So, em, nuair a bhím ag caint faoin Ghaeltacht is cinnte go bhfuil i bhfad níos mó tagairt anseo do Chonamara ná dos na ceantracha eile ach, Tá dúshláin, tá buntáistí agus míbhuntáistí i gcoiteann ag na Gaeltachtaí maidir le, maidir le athrú aeráide agus ar dtús báire déarfaidh mé, seo dearcadh ealaíontóra, seo you know gníomhú ar son na haeráide tríd súile ealaíontóra, ní, ní, eolaí agus ní saineolaí ach b'fhéidir go, bhíos ag breathnú ar ok cad é gur féidir le ealaíontóir a thabhairt don don chath seo gur gá dúinn go léir a bheith gníomhach ann. So mar a dúras tá dúshláin agus féidireachtaí ar leith ag ceantair na Gaeltachta maidir leis an athrú aeráide. Tá míbhuntáistí tíreolaíochta ag na ceantracha Gaeltachta seachas Contae na Mí, ach na ceantracha go léir Gaeltachta eile tá siad buailte le cois cósta agus dá bharr sin tá dúshláin, tá an t-athrú aeráide ag bualadh na ceantracha Gaeltachta níos luaithe ná ceantracha eile sa tír. ach chomh maith leis sin tá buntáistí tíreolaíochta agus timpeallachta a baint leis na Gaeltachtaí agus b'fhéidir go bhféadfadh muid leas níos mó a bhaint astu agus muid ag díriú ar an ghéarchéim aeráide. Dar ndóigh, leis an ghrúpa seo tá an spéis, déarfainn go bhfuil an spéis ceanna chéanna againn go léir, go dtuigeann muide go bhfuil ceangal idir an ghéarchéim aeráide agus bithéagsúlachta agus an ghéarchéim cultúrtha agus teangan. So má tá, má, má bhíonn muid ag smaoineamh ar bhithéagsúlacht daonna agus bithéagsúlacht cultúrtha agus, agus teangan, tá an saghas brú chéanna ar an teanga agus ar an gcultúr is atá ar, ar, ar an dúlra agus ar an mbithéagsúlacht. So tá muid mar, in ionad bheith scoite amach ón, ón nádúr agus ón ghéir sin, tá muide cineál sáinnithe i lár agus tá an brú chéanna atá orainne agus ar ár gcultúr is atá ar ár dtimpeallacht. em agus b'fhéidir gur, gur, gur bealach é sin chun, b'fhéidir gur bealach amach atá ann chomh maith. So em tá an togra ealaíne atá ar bun agam faoi láthair, Baint an Aeir, tá an cineál bun leis ná go mbraithimse go bhfuil acmhainní i bhfoirm traidisiún agus nósanna cultúrtha, againn sa Ghaeltacht a bhféadfaí leas a bhaint astu chun gníomhú ar son na haeráide agus ar son an Ghaeltacht. So níl siad i gcomhlint le chéile ach go bhféadfadh muid tarraingt ónár gcultúr agus ón teanga chun féachaint an féidir maireachtáil níos faide. So teastaíonn uaim tosú leis an gceist seo, an bhféadfadh sibh nóiméad a thógaint chun smaoineamh air, em, dúnfaidh mé an rud seo amach maith le go mbeidh sibh in ann gach rud a fheiceáil. So cén bhliain ina mbeidh an duine dheireanach go. go, go mbeidh grá agat dóibh fós ina mbeatha. Tá brón orm tá, píosín beag ansin, botúnín beag ansin. So, seo ceist a chuireanns an scríobhnóir Andri Snær Magnason as an Íoslainn agus is dóigh liom gur ceist ana-phráinneach ar fad atá ann toisc go dtugann sé am-scála dúinn faoin ghéarchéim aeráide. So, Má thógann sibh go léir nóiméad anois chun smaoineamh air sin, cén aois a bheidh nó cén bhliain a mbeidh duine éigin fós beo a mbeidh grá agaibhse dóibh? So, abair, liomsa, tá súil agamsa go mbeidh aithne agam ar mo gharpháistí agus seans nach rugfar mo gharpháistí ar feadh b'fhéidir fiche bliain eile, so sin fiche caoga agus ansin tá mé ag súil go mbeidh saol fhada acu agus go mb'fhéidir go mbeidh go mairfidh siad ceithre scór bliain. so i 21 20 tá seans ann go mbeidh duine éigin beo a raibh aithne agam orthu agus go raibh grá agam dóibh so teastaíonn uaimse go mbeidh i 21 20 go mbeidh siad in ann maireachtáil mar a mhairim féin. So dá bhféadfadh sibh fiú amháin agus sibh ag éisteacht, dá bhféadfadh sibh just nóiméad a thógaint agus smaoineamh ar cén bhliain é sin, so ag breathnú chun tosaigh, sa todhchaí, cén bhliain a mbeidh duine éigin beo go gcuimhneoinn fúthu? toisc go, tá amscála an ghéarchéim aeráide agus amscála beatha dhaoine, cineál, téann siad, uaireanta bíonn siad i gcoimhlint le chéile. Tá, faigheann daoine é an-deacair ar fad ar fad a shamhlú, you know, a bheith, gur cuma leo faoi rud éigin a tharlós i gceann 80 nó 100 bliain. So, seo í an chéad, nó ceann de na dúshláin mar a fheiceann muid, atá ag an Ghaeltacht. Agus seo léarscáil Climate Central, eolas ann ó NASA, so is féidir dul ar an léarscáil seo agus do cheantar féin a phiocadh amach, cibé áit ar domhain ina bhfuil tú. So just roghnaigh mise anseo, Ceantar na nOileán, Cois Fharraige, Cárna, Gaeltacht Chonamara. Agus an dath dearg atá anseo, táimid ag breathnú ar léarscáil na Gaeltachta i 2050. So níos lú ná tríocha bliain uainn, agus seo an dath dearg ná an talamh a bheidh faoi thuilte. So b'fhéidir nach mbeidh sé faoi uisce an bhliain uilig ach beidh sé faoi thuilte, ar laghad uair sa bhliain. Agus so má bhreathnaímid ar Chasla, anseo i lár. B'fhéidir go mbeadh aithne ag daoine anseo ar Chasla. Is cineál crosbhóthar an-tábhachtach ar fad í Casla d'aon duine atá dul siar isteach go Ceantar na nOileán nó dul siar go Ros Muc nó go Cárna agus mar a bhfeiceann muid beidh an cheantar go léir seo faoi uisce. Beidh leithinis na Ceathrún Rua beagnach ina oileán Beidh muintir Doire Fhearta anseo, beidh bóithrín beag amháin anseo, an t-aon bhealach isteach agus amach, so beidh muintir Doire Fhearta in ann tola, geata tola a chur ansin agus tola a ghearradh ar ghach duine atá ag iarraidh dul isteach is amach as an leathinis. Agus tá an scéal céanna, mar a chéile i Dún na nGall, níl sé chomh dona céanna i gCiarraí ach, nó i nDún Gharbhán, ach tá sé fós, Mar a fheicimid, beidh athruithe tubaisteach ag tarlú, agus an rud faoi seo anois ná go bhfuil, tá leibhéal na farraige ag ardú agus is cinnte anois go gcaillfidh talamh go tuilte agus creimeadh. So, seo le, le, le ardú dhá chéim, ach tá sé seo cineál, em, beagnach cinnte anois go dtarlóidh sé seo. b'fhéidir nach mbeidh sé chomh dona sin ach is cinnte go gcaillfidh talamh cósta, go gcaillfidh talamh agus bóithreacha na Gaeltachta. So cad a dhéanfaimid faoi? Táimid ag caint anois faoi mhaolú agus oiriúnú don ghéarchéim in ionad é a stopadh go hiomlán.

Right, caithfimid breathnú air mar seo. So seo pictiúr, seo, so beidh mé ag déanamh iarracht píosaí ealaíona a chur isteach sa chaint seo agus muid dul ar aghaidh. So seo pictiúr, photomontage uaidh sraith ealaíona Drowned Galway a stiúir mé dhá bhliain ó shin agus seo photomontage le le Joe Lee, leis an ealaíontóir Joe Lee agus le, leis na cótaí dearga, tá aithne mhaith againn go léir ar na cótaí dearga ón, ó iarthar na tíre agus tá muid ag breathnú siar anois ar an, seo Bá na Gaillimhe agus samhlú atá ann, b'fhéidir, ar cé chomh dona is a bheidh sé i gceann cúpla bliain. Tá brón orm lads, tá rud éigin cearr le ní maith le Zoom mé inniu. Nó anseo go mbeadh. Uaireanta tá sé deacair a shamhlú, cad a chaillfí, ach dá samhlódh muid go sin a bheadh le feiceáil, áit ina raibh, b'fhéidir, garrantaí agus cosáin agus bóithre agus cladach, cá bheas an chladach i gceann cúpla bliain? So, ba mhaith liom, agus muid ag leanacht ar aghaidh ag caint, theastaigh uaim cúpla ceist a chur oraibh, agus tá sé seo sna chats chomh maith. So. Cén athruithe a mbeifeá sásta a dhéanamh i do shaol le laghdú a dhéanamh ar do lorg carbóin? Agus cad tá uait, cad tá de dhíth ort le go mbeifeá in ann é sin a dhéanamh, le go mbeifeá in ann gníomhú ar son na haeráide? So, cad tá tú sásta a dhéanamh agus cad tá uait le go mbeifeá in ann é a dhéanamh? Dá mbeadh sibh sásta. na freagraí a bhreacadh isteach sa chat. Ag an deireadh beimid in ann breathnú ar na freagraí a thuganns daoine. Ag dul ar ais go dtí na buntáistí agus na míbhuntáistí tíreolaíochta atá ag baint leis an Ghaeltacht agus seo rud tá portaigh i mbeagnach gach cearn den tír. Fáilte romhat isteach. Tá portaigh ar fud na Gaeltachta go léir agus is dócha an íomhá seo anois is ceann mór le rá é, an ceann le John Hinde, Collecting Turf from the Bog, Connemara, County Galway, Ireland, thuas in aice leis an Teach Dóite. Agus seo I suppose an íomhá rómánsúil atá againn faoi phortaigh. Lads, an bhfuil fadhb éigin anseo? Is dóigh nuair a thagann daoine isteach go bhfuil siad ag cur. Níl an John Hinde le feiceáil, a Ríonach. Yeah, aon uair a thaganns duine éigin nua isteach tá sé ag cur stop leis an screen share. Oh, an bhfuil? Yeah. So, bainfidh mé triail as tosú arís leis seo then. Gabh mo leithscéal, tabhair second dom. Níl aon fadhb ar bith.
Tosóidh mé arís leis. Agus mar a dúirt tú, is féidir le éinne freagra na ceiste sin a chur isteach ar chat agus tá an chat ag bun an scáileáin.

John Hinde ansin an cárta. Yeah, so is ceann an-aitheanta ar fad atá ann. Agus mar a fheicimid anseo, is ceann de phríomhtíortha portaigh Éirinn, ach an fhadhb atá leis sin ná go. go bhfuil tionchar an-mhór ag baint móna leis an athrú aeráide. So, taispeánann an léarscáil domhanda seo, so, uair do cheap muid go muidne na t-aon daoine le portaigh, mar a fheiceann sibh anseo tá portaigh ar fud an domhain, ach mar a fheiceann muid Éire anseo, tá Éire ag sceitheadh idir ceathracha agus céad tonna méatrach CO2 in aghaidh na bliana ó na portaigh. Agus ní amháin sin mar ceann dos na deacrachtaí nó na dainséir leis na portaigh agus le móin a bhaint ná a bheith ag na hastaíochta carbóin ach chomh maith leis sin nuair a thriomaíonn muid iad Gabh mo leithscéal, an bhféadfadh sibh cinntiú go bhfuil na microphones as, tá i bhfad níos mó contúirt tinte ann agus má lastar portach agus an aeráid in Éirinn ag athrú agus ag éirí níos tirime mar a tharla abair i mbliana nuair a bhí triomacht na míontaí againn, Tá níos mó agus níos mó contúirt anois go mbeadh na portaigh ag dó agus nach stopfadh siad, mar a tharlaíonn ins na tíortha teo. So seo pictiúr de pháistí scoile san Indinéis agus iad ag spraoi agus mar a fheiceann sibh, sin an deatach ó tinte portaigh atá ag dó leis na blianta agus tá siad faoi thalamh. So is seoid iad na portaigh. dúinn mar gheall ar gur taiscumar iontach uisce atá iontu agus maolaíonn siad tuilte, sábhálann siad uisce ach má thriomaíonn siad amach, in ionad a bheith ina bhuntáiste iontach, táimid ag caint faoi chineál buama carbóin fúinn agus mórthimpeall orainn sa Ghaeltacht. Agus fiú amháin má bhreathnaíonn muid ar, agus tá gá, tá, you know, tá géarchéim iontach fuinnimh ann faoi láthair, fuair mé mo, an chéad bille leictreachas leis an phraghas nua agus tá sé dhá chéad euro níos daoire ná a bhí. an mhí seo caite agus an bhliain seo caite so ach is cúl tuathail í a bheith a' dó móna dúinn fhéin dár sláinte fhéin. Mar chuid den togra bhíomar ag úsáid braiteoirí chun caighdeán aeir a thomhas agus muid ag dó móna. So má fhéachaimid anseo ar na dathanna feiceann tú go, an t-aon áit, an líne beag breac atá ar an mbun, sin caighdeán aeir atá, sásúil dár gcuid sláinte. Aon áit os a chionn in airde, tá sé ag éirí níos measa agus níos measa agus nuair a thagann sé suas go dtí 700, tá tú ag caint faoi cineál géarchéim sláinte. Seo a tharlaíonns gach uair a osclaíonn tú sorn chun píosa móna eile a chur isteach. So sin an caighdeán aeir istigh i do sheomra, i do chistin nó i do sheomra suite aon uair a osclaíonn tú sorn agus tú ag dó móna. Fiú an taobh amuigh, Fiú muna mbíonn tú ag dó móna, táimid ag anáil an t-aer chéanna lena chéile nó lenár gcomharsain. So seo, seo tástáil a rinneamar i ngairdín in aice le teach a raibh ag dó móna. So fiú muna mbíonn tú ag dó móna tú féin, mar a bhfeiceann tú gach uair a lastar tine, Hup, téann sé suas isteach sa zón agus go leanúnach, tá sé sin go dona dár sláinte, don ár, do, do, do, don, yeah, go háirid don ár scamhóga. So nuair a bhí muid ag smaoineamh ar an Ghaeltacht, bhí muid ag ceapadh, bhuel, tá aer úr álainn againn ach faraor géar, em, Ní aontaíonn na fíricí leis sin agus seans go mbeidh sé i bhfad níos measa an gheimhreadh seo. So tá gá le, tá gá le athruithe. Seo Píosa ealaíne a chruthaigh an t-ealaíontóir Seán Ó Flaithearta an samhradh seo mar chuid de Bhaint an Aeir agus I suppose d'fhéadfá, seo an scailp atá ann ar nós na scailpeanna a bhí á thógáil ag daoine i rith aimsir an drochshaoil nuair a cuireadh, nuair a bhí gan dídean, bhí orthu rud éigin a chur suas, díon beag a chur suas chomh sciobtha is go bhféadfaí. agus chomh maith leis sin le linn nuair a bhí Seán ag déanamh a chuid taighde fuair sé amach nuair a bhí na stoirmeacha móra ann ar nós oíche na stoirme mhóire nó oíche na gaoithe mhóire chuir daoine, na páistí, isteach sna scailpeanna seo, go rabhadar níos sábháilte istigh iontu ná a bhí istigh sna tithe. Agus an cheist atá ann ná an bhfuil muid ag dul i dtreo. an Drochshaoil arís. Tá sé fós, tá an Drochshaoil fós i gcuimhne na ndaoine sna Gaeltachtaí. An bhfuil muid ag dul an treo sin arís? Maidir leis an athrú aeráide agus an ghéarchéim aeráide, tá géarchéim eile ann maidir le daoine, I gcoinne an dúlra, tá ár dtimpeallacht i gcruachás agus tá an, mar a fheiceann sibh, tá na pictiúirí ar an taobh na láimhe clé, tá talamh dóite, talamh réabtha agus talamh nimhithe ansin agus ar an taobh eile tá an talamh mar a bhí sé, mar go bhféadfadh sé a bheith. Tá an nádúr sna Gaeltachtaí imeallaithe Tá sé ag maireachtáil amuigh ar an imeall, i gcúinní bheaga scartha. Ar nós an Ghaeilge, ar nós mar a dhéanaimid cur síos ar an gcruachás atá ag an Ghaeilge agus go bhfuilmid scartha amach óna chéile, go bhfuilmid istigh i gcúinní beaga bídeacha anois, sin an rud céanna araon don dúlra agus don fiadhúlra. Tá stair an-fhada díghrádú comhshaoil, nó environmental degradation, in, sa tír seo agus dar ndóigh fiú an saghas timpeallacht sin atá, an íomhá sin den, den phortach agus de sna carraigeacha loma, is, is, ní ceann nádúrtha atá ansin, sin talamh, má smaoinímid ar áiteanna ar nós Tír an Fhia, sin talamh a bhí lomtha. go hiomlán agus réabtha ag daoine so ní hin an nádúr agus tá ceist ann an bhfuil traidisiún láidir go leor againn aire fadtéarmach a thabhairt don talamh agus an timpeallacht nó an gá dúinn traidisiún nua a chumadh so Tá focal álainn againne don timpeallacht, is an comhshaol, gan an hyphen. Chuir mé sin isteach le cineál béim a chur air gur comhshaol atá ann, go bhfuil muid ag maireachtáil i gcomhar le le ainmhithe agus le plandaí agus conas a roinneann muid leis an nádúr agus actually má bhreathnaíonn muid ar sin, sin bealach amach as an ghéarchéim. Bhí seo lán caint eile, so ní chuir mé suas ach na cineál le buaicphointí, go bhfuil réitithe dúlra-bhunaithe againn, gur féidir linn breathnú ar a bheith ag obair leis an nádúr maidir le bheith ag soláthar seirbhísí eiceachórais agus ag obair i gcomhar lenár gcomhshaol. So in ionad a bheith ag. in ionad a bheith ag baint agus an portach, má fhliuchann muid an portach arís, táimid ag soláthar seirbhísí eiceasheirbhísí dá chéile, táimid ag cinnte ag caomhnú uisce, táimid ag déanamh cinnte go mbeidh dóthain uisce againn, táimid ag maolú tuilte, táimid ag Cabhraíonn sé leis an carbón a stóráil, linn carbóin a dhéanamh as na portaigh arís, in ionad iad a bheith ag sceitheadh, cad é, beagnach 5 tonna carbóin an heictéar in aghaidh na bliana mar atá. So ní féidir linn ligint dóibh dul an treo sin nó beimid suas go dtí téamh 4 nó 6 chéim agus ní bheimid in ann maireachtáil. So. Labhras faoi mhíbhuntáistí tíreolaíochta agus do luaigh mé go raibh buntáistí tíreolaíochta againn, buntáistí timpeallachta againn agus tá. So seo an fáth go bhfuil an cineál scigireacht anseo leis an bpictiúr seo, in ionad iad a bheith ag baint móna anois tá daoine ag ag soláthar painéil gréine. Tá mórchuid foinsí againn maidir le le fuinneamh. Mar is eol dúinn, ní gá dom níos mó a rá faoi sin, ach fiú má bhreathnaíonn muid ar an léarscáil seo, seo an Wind Atlas atá ag an SEAI, feiceann muid gur na pointí dearga atá ann chomh maith agus na háiteanna a bhfuil an ghaoth is láidre, tá siad ins na ceantracha, tá na ceantracha Gaeltachta buailte leo. Céard faoi dá mbeadh muid uilig uilig ag gineadh fuinnimh. Dá mbeadh gach teaghlach agus baile fud fad na Gaeltachta ag gineadh fuinnimh. Dá mbeadh an chumhacht againne, ar ár gcumhacht, so níl 'fhios agam an oibríonn an cineál spraoi sin ann, but dá mbeadh muide, dá mbeadh cumhacht againne, cumhacht a ghineadh? Agus cén sórt tírdhreach fuinnimh a d'fhéadfaimis a chruthú? Tá's agam go bhfuil ceann á chruthú mórthimpeall orainn, ach cén sórt tírdhreach fuinnimh a bheidh ann dá mbeadh sé ag teacht ón phobal aníos? So tá mé chun cúpla píosa ealaíne a roinnt libh anois, cineál a bhí ag freagairt na ceiste sin. So seo é Paddy Bloomer. fear na féasóige agus tá sé ar an, tá sé na shuí ar an dealbh ginte so ginte gealaí so seo catamaran ar thóg sé, má bhreathnaíonn sibh go géar air feicfidh sibh gur dhá lanna muilte gaoithe atá ins an chatamaran agus thóg sé gineadóir taoide agus d'úsáid sé é chun dealbh a chuir ag gluaiseacht. So má théimid ar aghaidh go dtí an chéad ceann eile, so tá cineál físeáinín beag anseo, so seo é Paddy thuas ansin agus é ar a bhealach, seo é ar Chuan an Fhir Mhóir. So bhí Paddy ag obair le Seid na bhFear. B'fhéidir go n-aithneodh daoine an áit seo, seo í, seo í Droichead Bhéal a' Daingin, an bhean ag dul thairis ansin agus mar a fheiceann sibh, má bhreathnaíonn sibh san uisce, tá sruth breá láidir san uisce sin agus bhí gineadóir Phaddy sa sruth, feiceann sibh an sruth go fóill, agus tá sí ag gluaiseacht anois, tá na liathróidí ag casadh timpeall, tá sí ag déanamh aithris ar mar a cheap daoine a bhíodh na na plainéid ag ag bogadh timpeall orainne nuair a cheapadar gurb í an domhan a bhí i lár lár na cruinne agus tá an chumhacht don ghluaiseacht seo ag teacht ón uisce so tá sruth láidir taoide ansin agus tá sruthanna taoide ar fud na Gaeltachta. a bhféadfaí, b'fhéidir, a úsáid chun fuinneamh a ghineadh dúinn agus b'fhéidir go bhféadfaí a dhéanamh ar scála an phobail. So seo ceann eile anseo, seo an weather modulator agus seo dealbh eile a chruthaigh Paddy dom agus tá in ionad an taoide ag gineadh fuinnimh anseo, is í an ghrian atá ag gineadh fuinnimh chun báisteach a dhéanamh dúinn. So bhí sí seo thuas ar feadh bliana istigh sa chathair, ní, ní sa Ghaeltacht féin. Agus so an rud a tharlódh ná nuair bhí sé, nuair bhí sé grianmhar agus nuair nach mbeadh sé ag cuir báistí, dhéan Paddy cinnte go mbeadh sé ag cuir báistí. So is píosa beag ealaíne atá ann. Ach an cheist atá ann ná go bhféadfadh muid, cén sórt tírdhreach glas, glan álainn go bhféadfadh muid a chruthú nuair a bhíonn muid in ann fuinneamh a ghineadh muid féin dúinn féin ar mhaithe linn féin. So sin í an sin í is féidir libh, má theastaíonn uaibh, í fheiceáil arís, tá sí thuas ar mo shuíomh. Seo togra eile atá ar bun againn faoi láthair, beidh sí thuas i mí na Samhna, mo thóin the, so is foscadh ginte fuinnimh le grian agus gaoith atá ann agus beidh sé ag téamh balla ansin go mbeidh do thóin te, beidh sé thuas in aice leis an pháirc astro, ar thaobh an pháirc astro ar an gCeathrú Rua agus tá súil agam go mbeidh sé, go meallfaidh sé daoine amach as a gcarranna, in ionad a bheith suí i do charr agus d'inneall ag rith. agus é ag sceitheadh nimh ón charr, go mbeadh tú i do sheasamh ag breathnú ar an gcluiche, do thóin te, foscadh thar do chloigeann agus ag caint le daoine eile. So, agus ansin, seo sampla eile álainn a bhfaca mé thuas ag Túr Mhic Éide, agus an-simplí agus cliste. ag úsáid na painéil gréine mar dhíon dos na rothair. So, cineál, cén samhlaíocht atá againn, ag dul ar ais go dtí cén sórt samhlaíocht a bhféadfaimid a úsáid agus muid ag cruthú tírdhreach décharbónaithe don Ghaeltacht. Tá muid, cuir seo suas, Samsó, cuimhnigh ar an fhocal Samsó, mar, mar, mar dea-shampla, is oileán í sa Danmhairg, tá siad 100% neamhspleách ar fhuinneamh, Is iad an phobal a bhunaigh na tograí fuinnimh agus is le muintir na hoileáin 90% dos na muilte gaoithe agus sin tuirbíní gaoithe atá ar thalamh agus sa mhuir agus tá siad ag leanúint orthu anois, tá siad ag obair le go mbeidh na báid a bheidh ag taisteal idir Samso agus an mórthír go mbeidh siad siúd décharbónaithe chomh maith. So tá dea-shamplaí ar fud na cruinne go bhféadfadh muid, b'fhéidir, a úsáid mar ionspráid. So cén chuma a bheidh ar thodhchaí décharbónaithe na Gaeltachta? Agus anois críochnóidh mé leis an cheist a bheas agaibh don Mentimeter, cén sórt pobal Gaeltachta atá uainn chun teacht aniar ón ghéarchéim aeráide?
Go raibh míle maith agat a Ríonach. Ceist an-mhór, ceist an-mhór í sin. Tá mé cinnte go mbeidh an-chuid ceisteannaí agus smaointí agaibh. Tabharfaidh mé an, an, an t-urlár anois do Mháirtín, fear na teicneolaíochta chun an chuid eile den seisiún seo a eagrú. Go raibh míle maith agat a Bhreandáin agus go raibh míle maith agat a Ríonach as an, cur i láthair an-spreagúil sin. So tá muid chun an cheist atá curtha faoinár mbráid ag Ríonach a phlé anois i ngrúpaí, cén sórt pobal Gaeltachta atá uainn chun teacht aniar ar an ghéarchéim aeráide? So sin é an cheist a bheas againn. Beidh muid i ngrúpaí beaga ar feadh b'fhéidir ocht nóiméad agus tiocfaidh muid thar n-ais ansin. So fan nóiméad agus cruthóidh muid na.